N'akụkọ ụwa, onye isi ala ebelegolu ezinụlọ ndị ahụ idei mmiri wakporo na steeti Bayelsa. Ekwupụtala na ọ ga-esi ezigbo ike iweghachitakwa azụ ihe ndị ahụ a tụfuru n'ihi abụbụ ọrụ otu jikọrọ ndị nkụzi mahadum gbara ọnwa asatọ gara aga. Tinyekwara na ụlọ ọrụ Naijiria na-ahụ maka ihe ruru onye etinyela ndị eji okwu ha agba izu n'ọrụ iji wee hụ na emere ka ndị na-eme ntuliaka mata ihe ha kwesịrị ime n'ụbọchị ntuliaka ọha mmadụ a ga-enwe n'afọ ọzọ bụ puku abụọ na iri abụọ na atọ uhuruchi ọma igbo mụrụ nze mụọ ọzọ anyị ejego lata na nke tata ọ kwa otu a ka m si wee na-anabata gị n'akụkọ ụwa nke na-abịara gị n'uhuruchi tata bụ mọnde abalị iri na asaa nke ọnwa ọktoba afọ anyị nọ n'ime ya chetakwa na ị nọ na nta igbo ezue ọ bụ m eucharia udeamaka ga-edu gị ngwa tọzie ntị n'ala ka anyị palie onye isi ala muhammadu buhari esetipụkwuo aka iji wee belelu ezinụlọ ndị ahụ idei mmiri wakporo na steeti bayelsa rute anyị ntị ọ bụ mmadụ narị puku asaa ka nke a metụtara ma chụpụkwazie ha na be ha dịgasị iche iche n'agbata obodo dị narị atọ n'ihi mwakpo idei mmiri ma ka o sila dị ugbu a ndị ọrụ gbatagbata na-agha ike n'anwụ ịhụ na e nyere ndị a aka onye isi ala n'onwe ya enyela ndị ọrụ ụlọ ọrụ nchekwa ụlọ ọrụ ọchịchị etiti na-ahụ maka ihe mberede eji nema mara n'aha ịchafụ bekee ntụziaka ka ha mara ihe ha mere ngwa ngwa nye aka hazie ajọ ọnọdụ a n'aka nke ọzọkwazi onye isi ala tara ndị bi n'ikpere mmiri ụta n'ihi na ndị riri amosu n'ihe gbasara ihu igwe adịrị ali na mbụ wee nye ozi ọgbụgba ama nakwazi ntụziaka ka ndị bi n'akụkụ osimiri wee mee ngwa ngwa kwapụsịa ebe ndị a n'ihi ihe ụjọ nwere ike ịdapụta n'afọ a maka oke mmiri ozuzo ajọ ọnọdụ a metụtara steeti iri atọ na atọ gụnyekwaziri isi obodo naijiria bụ fct dịka anyị na-agakwazi n'iru onye isi ala muhammadu buhari ebinyego aka n'akwụkwọ ka ebupụta ngwa ihe oriri karịrị nnukwu puku iri na abụọ iji wee nyere ndị idei mmiri mekpara ahụ na gburugburu naijiria aka a ga-ebuga ngwa ihe oriri ndị a n'ụlọ ọrụ naijiria na-ahụ maka ihe mberede maka iji wee kesara ha ọha mmadụ nke a metụtara ma bụrụkwazie ụlọ ọrụ na-echekwaba ihe hụrụ maka nke a n'aka nke ọzọ ụlọ ọrụ naijiria na-ahụ maka ihe mberede ihe ọdachi nakwazi iwulite obodo eji nema mara n'aha ịchafụ bekee ekwupụtala na ọnụọgụgụ ndị tụfuru ndụ ha na mwakpo idei mmiri n'oge ugbu a dị narị isii dị ka ọ dị n'isi ngwụcha izuụka gara aga igbo bụ igbo dịka anyị na-agakwazi n'iru iji wee nwetakwa ihe dum a tụfuru n'ihi abụbụ ọrụ ahụ otu jikọrọ ndị nkụzi mahadum gbara n'agbata ọnwa asatọ gara aga bụ nke ha kwụsịrị n'izu ụka gara aga ndị ọkachamara n'ihe gbasara agụmakwụkwọ ekwuola na nke a ga-ata akpụ ebe ọ dị ukwuu ma gakwazie n'iru wee na-ekwu na ndị eji okwu ha agba izu n'ọrụ agụmakwụkwọ ga-atụnye oke ha n'igosipụta ịhụnanya ha nwere ala nna ha bụ naijiria ma chụkwazie àjà iji wee kwalitekwazie elu ọzọ dịka ụlọ akwụkwọ mahadum ọchịchị etiti malitekwagoro agụmakwụkwọ ugbu a ka ha gachara avụvụ ọrụ ọnwa asatọ gara aga Lydia Samson bụ ya debatara akụkọ a ma Ngozi Teknikio ga-akọtọpụrụ anyị ya tọọ ntị n'ala Ya bụ abụbụ ọrụ nke ndị nkụzi ụlọakwụkwọ mahadum gbara bụ nke webatara nnọọ ọtụtụ ihe nkụzi. N'ihi ya ka ndị ma nke ekwe na-akụ bụ ndị kpọrọ oku na mkparịtaụka a sị ka e nwee ike ịkapị ihe ụfọdụ ọnụ ma nwekwaa ike ịhazigasị ihe ụfọdụ ọkachasị ka o si metụta ịchị isi nakwa ịhazi nakwa ịchịkọba ụlọ akwụkwọ mahadum iji mee ka nke a nwee ike ịmịta ezi mkpụrụ na nke a bụ nnọọ ihe e kwesịrị ileba anya n'ebe ọ dị ukwuu. Ihe metụtara ụmụ akwụkwọ na-agụ akwụkwọ, ndị nkụzi nakwa ụlọ ebe a na-amụ ihe bụ ihe o doro anya nnọọ na abụbọ ọrụ a gbara kemgbe abụrụla nke mụtara nnọọ ọtụtụ ihe mmetụta nye ngalaba a dị iche iche, ọkachasị ka o si metụta otu e si were ụbụrụ na-anụ nkọ wee lagasịa mba ofesi nakwa nke yiziri nnọọ na ha na-akpọdoro ibe ha n'elu. Ụfọdụ bụ ndị gụchagoro wee nọkwasa ibe ha na-eche ka ha nwee ike ịpụ, ka ha nwee ike ime ndị kwesịrịnụ iji gosi na ha agụchaala. Ndị ọzọ bụ ọtụtụ ndị nọ nnọọ n'ahịrị inweta otu ha ga-esi bata n'ụlọ akwụkwọ mahadum. Ịga n'iru ka ndị ọbịa tụrụ alo na ọ ga-adị mma ka e nwee ike iwebata usoro e ga-eji wee hazigasịa nsogbu na nghọtahie ụfọdụ ndị a iji karịa ịdị na-asị na ọ bụ onye nke a meriri maọbụ onye nke ọzọ meriri na ụzọ ahụ abụghị ụzọ ka mma iji kwaa nwaanyị ozu kụwara. Ha mara ọkwa na ọ dị mkpa ka e nwee ike inwe ezigbota mkparịta ụka ga-amịta ezi mkpụrụ iji mee ka abụbọ ọrụ dị otu a gharakwa ịdị ọzọ. Ọzọkwa bụ ka e nwee ike ịma otu a ga-esi nwee ike ileba anya na nsogbu ụfọdụ iji hụ na a gwọrọ ya tutu ọ gamie n'otu ekwesịghị. Ngọ N'ịgakwazi n'iru, e kwupụtala na ndị ọzọ ga amalitekwala gaba nke ọma na mahadum Kalaba ka otu jikọrọ ndị nkụzi mahadum gachara abụbụ ọrụ ọnwa asatọ dịka ọ dị ugbu a n'ihi nke a ndụ alaghachitekwago azụ ọzọ n'ụlọ akwụkwọ mahadum Kalaba nwunye onye isi ala mba Gambia bụ Fatoumata Bah Barrow na-achọ nkwado Naịjirịa iji wee kwalite ọnọdụ akụ na ụba mba Gambia ọbụladị ikewapụtakwuru mba Afrịka oke na mba ụwa ndị ọzọ ga ọ rịọrọ nkwanyere ukwu a mgbe ọ na-ekwupụrụ ụlọọrụ Naịjirịa na-ahụ maka nkwalite ihe a na-ebupụ mba ofesi nakwazi ụlọọrụ a kpọrọ SMEDAN n'aha ịchafụ bekee maka ịchịkọba ihe ngosi ahịa naijiria na mba gambia mere n'obodo banjul e kwupụtara na nke a ga-akwalite ọnọdụ azụmahịa mba gambia na naijiria n'ọdịnihu ebe ọ dị ukwuu dịka anyị na-agakwazi n'iru ndị bụ isi a hụrụ wee kwaba okpu n'otu ndọrọndọrọ ọchịchị apc na-emelite aka n'atụmatụ iji wee chịkọba ngagharị ịchụ nta mmadụ maka ntuliaka onye isi ala a ga-eme n'afọ ọzọ bụ puku abụọ na iri abụọ na atọ ndị Igbo kwenu na-akwado Asiwaju na Shettima nwa ha n'ikpezi esemokwu dum dị n'etiti ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị APC otu nkwado a adịbuolarị na mbụ wee zọdosia ụkwụ ike n'ala iji wee kwado onye bu ọkọrọtọ otu ndọrọndọrọ ọchịchị apc na-azọ onye isi ala bụ bola ahmed tinubu igbo bụ igbo anyị ga-adọbiri nwa mgbe nta ka anyị jee ezumike zie gị ozi apụkwala Ihe na-eme ebe a anya unu niile na-achacha ọbara ọbara unu ji ngwa agha ngwa ọgụ n'aka ihe na-eme nwanna iwe na-ewe m iwe na-ewe m iwe na-ewe m Ha! nwanne m dajụọ obi kwọọ obi gị mmiri oyi kama iji mebie ngwongwo ahịa ndị a Eh, maka ihe mere na n'ebe anyị ah, ah, ah, iji emebiere ha ebe ha si ebi ha wee mebie ebe ndị unu fụrụ n'anya na-esi ebi ọ ga-emetụtakwa unu eh, nwanne gị nwoke a na-adị ezitara gị ego kedu ka ọ ga-ejizi na-ezitara gị ego ihe ndị e chebu na mmadụ ị ga-abụzikwa ya eh, nwanne tụgharịa uche chekwa ihe eche iwe na-ewe m ọ ga-abụ ihe ọ ga-adị ọ ga-abụ ihe dị mma nke ukwuu ma anyị niile bikọọ ka ụmụnne ka anyị biri n'udo na ịdị n'otu ụmụnne m na ụmụnna m ka anyị bikọọ ọnụ n'otu n'udo wepụ aka n'ihe ọ bụla na-ebute ọgba aghara na nsogbu na ịtọrọ mmadụ ka anyị na ụmụnna maka ọdịmma obodo anyị ozi a si n'ụlọ gọọmenti na-ahụ maka ịgbasa ozi na omenala anyị na-ayọ ndị igbo ụmụnne anyị na ụmụnna anyị nwa afọ igbo ọbụla nọ ebe dị iche iche ị na-echi ọzọ ị na-agba ọfala ị na-agba akwụkwọ ị na-agbape ụlọ nke ọbụla ị na-eme ọbụladị nzukọ ọdịnala kpọtụrụ anyị n'ụlọ ọrụ anyị nta daalụ hinne maka isonyere anyị ka anyị na-agakwazi n'iru otu ndọrọndọrọ ọchịchị pdp agọrọla ọnụ ya na mbọ ahụ otu ndọrọndọrọ ọchịchị apc na-agba ibo ya ebubo na onye bu ọkọrọtọ ịzọ ọkwa onye isi ala bụ atiku abubakar ji ihe metụtara agbụrụ na ọnọkọ onye si wee na-egwu ojoro ndọrọndọrọ ọchịchị nkemdịrịm anyịkwa ga-akọtọpụrụ anyị akụkọ a tọọ ntị n'ala nke ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị APC na-ebogide nwa amadi a si n'otu ndọrọndọrọ ọchịchị nke PDP pụta maka ọkwa onyeisi ala bụ Atiku Abubakar nke ha kwuru na ọ na-azọ ndọrọndọrọ ọchịchị nke ebe onye si nakwazi nke okpukperechi. onye ji ọkwa odeakwụkwọ gburugburu n'otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ahụ bụ Debo Ologunagba kwupụtara na nke a bụ enweghị nsọpụrụ nyere otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị APC n'ihi na nkwutọ nke ha na-ekwutọ ndị otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke PDP Onye na-apụta maka ọkwa onyeisi ala n'otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke PDP anọrọla na ọgbakọ nke ha na ndị niile ọnụ na-eru n'okwu n'ala anyị nwere na Kaduna wee kọwaa na ọ bụ ezigbo onye ọchịchị nwere ebumnobi maka ọdịmma nakwazi ọganihu nke obodo Naịjirịa. Ha kwupụtakwara na nwa amadi a bụ Atiku Abubakar abụghị onye nwere ike ime nkewa ọbụla ma ọ bụkwanụ megide mpaghara ọbụla n'ala anyị bụ Naịjirịa. N'Abuja, Nkem Anyịkwa. dịka a ga-agbazi n'iru ncheta ụbọchị akwọmaka na mba ụwa dum na-eme ka ọha mmadụ mata mkpa ọ dị ka ejiri mmiri na ncha wee na-akwọ aka kwa mgbe kwa mgbe n'ihi nke a ụlọ ọrụ isi obodo naijiria na-ekesara ndị bi n'ime ime obodo mmiri na-ahụkwanụ na edebere gburugburu ọcha eji RUWASSA mara n'aha ịchafụ bekee bupụtala ụbọchị taa n'ahịa ka ọha mmadụ dum mata ma jirikwazie ohere ọma a wee kpọkuo oku ka onye ọbụla sonye n'ikwupụta maka ịdị ọcha ka ngozi silva tekniko kọtụpụrụ anyị ya bụ akụkọ Jikọtanụ aka ọnụ n'ụwa zuru ezu maka ịkwọ aka ka ọ dị ọcha bụ isiokwu nke afọ a eji merube mmemme ịkwọ aka mba ụwa nke afọ a. Onye Executive Director nke isi obodo Abuja na-ahụ maka inye mmiri dị ọcha na obodo Abuja kwuru okwu si na ọ dị mkpa na ejikọtara aka ọnụ iji hụ na e tinyere ya bụ isiokwu n'omume iji si otu ahụ kwalite ezigbote ahụike nakwa adịmọcha dị na obodo Naijiria. Onye Emir nke Jiwa bụ Alhaji Idris Musa bụ onye gosipụtara otu e si akwọ aka n'ụzọ o kwesịrị mara ọkwa na ọ dị mkpa ka a gbado ụkwụ n'ịmụta otu kwesịrị ka e jiri na-akwọ aka dịka e mere na nso nso a n'oge ọrịa nje korona dabatara. Nke a ka ọ sịrị na ọ bụ ihe ga-eme ka e nwee ike ịga n'iru n'ịkwalite ezi ahụike na adịmọcha. Ihe mmemme a bidoro n'afọ 2008. mgbe mbụ na-emezi ya kwa afọ ọbụla ka e wee kwalite mmemme a nke a na-eme taa ka anyị kwalite ya iji gosi maka a na-eme ya gburugburu ụwa niile so anyị na-eme ya ịkwalite mana anyị mechakwa nke a anyị na-aga n'ime Eh, ime villages communities na FCT na-emekwa ya from time to time ịkwalite mmemme a ndị dịgasị iche iche sitere na ndị nkwado bụ ndị kwupụtara nnọọ na obi dị ha ụtọ na ọ ga-adị mma ka onye ọbụla Okeke na Okafọ sonyere n'ịkwalite ya bụ isiokwu nke afọ a ka e si otu ahụ nwee ike inwe ezi ndị nwere ahụike n'obodo Naijiria. So ihe anyị na-eme wụ ịkụziri ụmụaka na ịkwọ aka mgbe mgbe masịrị amasị dị mkpa dị mma na ọ ga-egbochi ụmụ ọya na-emetụta ụmụaka ụmụ ọya dịka cholera ụmụ ọya dịka dysentery ụmụ ọya dịka scabies ọ ga-egbochi ma ha na-akwọ aka ha mgbe ọbụla mgbe e kwesịrị ịkwọkwanụ aka wụ before tupu eriwe nri agachaa na mposi tupu enyewe nwatakịrị ara tupu agbanwewe nwatakịrị nwatakịrị nyụrụ e, e, agbanwewe ya napkin ma ọ Pampers ya agbanwechaa ya e kwesịrị ịkwọ aka nwaanyị ọbụla nọ n'ụlọ ya tupu o siwe nri o kwesịrị ịkwọ aka then erichaa nri ka e kwesịkwara ịkwọ aka N'otu aka ahụ ka ụmụ akwụkwọ ụfọdụ gosipụtara ụzọ ha siri wee mụta esi akwọ aka n'ụzọ ka mma. Ngozi Technical, onye nta akụkọ. dịka ọ fọdụziri naanị ọnwa ise ka e mee ntuliaka ọha mmadụ ụlọ ọrụ naijiria na-ahụ maka ihe ruru onye etinyela ndị eji okwu ha agba izu n'ọrụ ime ka ọha mmadụ mata mkpa ọ dị ka onye ọbụla kwupụta ma mee ihe o kwesịrị n'ụbọchị ntuli aka ọchịchị ọha mmadụ Omenka Amarachukwu onye debatara akụkọ a na-akọ na ụlọ ọrụ a gbapere atụmatụ ịkụziri ndị mmadụ ga-eme ntuli aka ọchịchị ihe ha kwesịrị ime n'ụbọchị ahụ Igbo bụ Igbo dịka ọ dị ugbu a ka anyị wụbanye n'ama egwuregwu sonye Ikechukwu Ndukwe maka akụkọ gbasara egwuregwu. mmadụ ndị egwuregwu nke ala anyị dị mmadụ iri bụ ndị a sị ka ha laghachi azụ n'otu aka ka anyị gụkwazie ihu igwe nwee ike ịdị ezi njikere echi niile ya gazie ụmụ ibe ya adịna gị mwute na ya bụ akụkọ anyị erutego gị ntị ọkwa otu a ka o si wee zoo gbachaa n'akụkọ ụwa bịara gị n'uhuruchi tata ma chetakwa mkpu anyị na-eti kwa mgbe kwa mgbe ka anyị wepụ aka enwe n'ofe kwụsị ajọ agwa ịgụgba mmadụ n'ike kwasa ya iko n'ihi na ọ bụ ihe arụ ọka akụkọ bụ m Eucharia Udoamaka wee na-asịzi gị chetakwa na ị nọ na NTA Igbo Ezue ọ ga-adara anyị ncha niile na mma larụ jụụ